N'i y'a nɛɛnɛ a ti dusulumu N'i y'a nɛɛnɛ a ti dali caya N'i y'a nɛɛnɛ a ti dusulumu An b'an filɛlikɛ jama cɛ n'a muso fo an ka émission mandi kɛrɛfɛ n'o y'an ka gwa jara ye an ka gwa jara nin y'a kɛnɛ dayɛlɛlen ye ka bɔ société aminata konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye n'olu ka baara ɲɛsini tɛ dɔwɛrɛ ma ka nafɛnw kelen kelenna bayɛlɛma ka kɛ sasiw kɔnɔ k'a d'an musolakaw ma k'an to an sigiyɔrɔ la k'an lafiya an ka gabugu kɔnɔnaw la o hukumu kama baramuso ka nin jɛmukan dumanba n'o ye baramuso ka gwa jara ye an ka munumunu salo y'an sama ka se yɔrɔ min ma o de ye bajalan kɔnɔna ye an balimamuso b'an bolo kɔrɔ ale bɛ n'a tɔgɔ n'a jamu fɔ ne ni aw ɲɛna an'a kɛlen don ka dumuni min nabɛn bi gwa jara kɔnɔ ka d'an ma Ni y'a nɛɛnɛ, a tɛ dali caya. Ni y'a nɛɛnɛ, a tɛ dusu dugu. Salamu aleykum ne ba.

ne bɛ fɛ k'a kɛ k'a jira maliyɛnw fana na bi k'a fɔ k'a dɔn ivariyɛnw kelen fana tɛ se k'a kɛ an yɛrɛ maliyɛnw bɛ se k'a kɛ ni baramuso ka poroduw y'an fɛ ok nana i ka o kɔrɔfɔ diyara an ye an y'i ka dumuni kɛta mɛn i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko karakoro karakoro ye ivariyɛn dumuni de ye ne yɛrɛ tulo siɲɛ fɔlɔ filɛ k'a mɛn nin ye mɛ karakoro n b'a dɔn e bɛna kɛ sababu ye k'a dilancogo ɲuman yira an balimamusow la nin emisiyɔn dumanba in n'o ye baramuso ka gwa jara ye an b'a sigi ni baramuso ka nafɛnw de ye nafɛn minnu n'u ti bɔ kɔ kɔ n'u ti bɔ ba kɔ n'a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yen mali kɔnɔ yan mm-hmm. o produit de b'an bolo mm-hmm. ne bɛna nin di n balimamuso ma i b'i ka gwajara diya ni ale ye mm. o diyara n ye yɛrɛ de mm-hmm. baramuso ka produit ko a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka baramuso bolo mɛɛn a ka baara la se ala ka dugawu amina ala k'an yɛrɛ sen mɛɛn aw ka sira kan amina yarabi diyara an ye kojugu mɛ ne balimamuso nana eh, ne bɛ fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn y'i bila ka karakoro dilan i n'a fɔ i da sera a ma dɔɔni i ko ko ivariyɛnw ka dumuni de don mhm. eh, mɛ hakilina jumɛn yɛrɛ nana ni e ye k'a dɔn hakilina min nana ne ka karakoro in dilan kuma bɛ n nimɔgɔmusow de bɛ abijan mhm. n'olu nana yan olu de bɛ to k'a kɛ mhm. a diyara ne fana ye ne ko ko bi n b'a kɛ k'a jira n balimaw la komi n bɛ fɛ k'a kɛ ni baramuso ka porodiw de mhm. o hakilina de ye ne bila a la bi ah. ok nana o diyara n ye an fana bɛ foli belebeleba d'i ka o hakilina ɲuman o la ka d'a kan n'i kun kɛra mɔgɔ dɔ ye i kelen b'a fɔ k'i b'a dilan i ka so mɛ n'i y'a bɔ tele la ka ban i b'a feere i musoɲɔgɔn caman de ma an'i dɔgɔninw n'i kɔrɔw ma an fana bɛ foli belebeleba d'i ma i ka o hakilina ɲumanba la mm. an bɛ n'a to an balimamuso k'a ka karakoro dilancogo yira ne ni aw la an ka se ka faamuyali belebeleba sɔrɔ a kɔnɔna na n'i y'a nɛɛnɛ a tɛ dali caya n'i y'a nɛɛnɛ a tɛ dusu yugu ale bɛ dilan ni loko de loko an'i ka foronto dɔɔni susu k'a k'a la ani jaba o de dilannen filɛ nin ye tantɔ k'a yiran o la ani farini mugu o fana dɔɔnin bɛ k'a la o filɛ nin ale tɛ caya a la kosɛbɛ n bɛna fɛn min fana kɛ k'a accompagner o de ye sandusi ye o filɛ nin o sogo de fana silen filɛ sandusi fana jaba o filɛ nin ani an bɛna puwavuru fitinin k'a sandusi tobitɔ la komi baramuso yɛrɛ ka puwavuru filɛ ale ka ɲi nɔ ale bɛ kɛ dumuni caman na a bɛ dumuni kasa diya wa a b'a timiya fɛnɛ nin ye baramuso ka layi ye ale ka ɲi kosɛbɛ an b'a kɛ ka caya an ka naw la a bɛ na kasa diya ka na gorongoro kasaw a b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la o fɛnɛ filɛ nin n bɛna o k'a la nin ye baramuso ka dagani ye ale ka di kosɛbɛ n bɛna o fɛnɛ dɔɔnin k'a la nin ye baramuso ka selɛri mugu ye ale fɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛ na timiya wa a b'a kasa diya nin ye baramuso ka kɔgɔmugu ye n bɛna o dɔ k'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale lasagolen don ka ɲa nɔgɔ t'a la cɛncɛn t'a la fosi t'a la n bɛn'o dɔɔni fana k'a la k'a timiya nin ye baramuso ka tulu ye ale lasagolen don ka ɲa kasa t'a la foyi foyi t'a la wa a tɛ dumuni a kasa tɛ yɛlɛ dumuni na a bɛ dumuni cɛɲa fɛnɛ n bɛn'o fɛnɛ kɛ k'an ka karakoro jiran nin ye baramuso ka sɛba ye ale fɛnɛ ka di kosɛbɛ n'i y'ale kɛ na la a bɛ na timiya k'a diya o ye nin n bɛn'o fana dɔ k'a la yanni n ka n ka baara daminɛ n bɛ n tɛgɛ ko ni baramuso ka kokajɛ ye baramuso ka kokajɛ de filɛ a kasa ka di a bɛ kɛ ka karo ko a bɛ kɛ ka ɲɛgɛnw ko hali minɛnɔgɔw yɛrɛ i bɛ se k'a ko n'a ye a kasa ka di wa a ka ɲi nɔ sisan n ye n tɛgɛ ko k'a jɛ n bɛna n ka baara daminɛ sisan n bɛna n ka pɔli sigi ta kan ale bɛ jiran ni baramuso tulu de n bɛn'o dɔɔnin kɛ n ka daga la

epise ani foronto arɔmu foronto arɔmu ale bɛ se ka dun ni dumuni bɛɛ lajɛlen barisa ale eh, dilannen don ni nafɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dumuni n'a dundala man di da cogo o cogo n'i ye baramuso ka pima aromatiseni dɔɔnin funfun a la dɔrɔn i bɛ dumuni duman sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ko dumuni tɛ diya ni kɔgɔ t'a la ka tila ka kɔgɔ labɛn tuguni ka nafɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'a la ka nɔgɔla suma diya baramuso de nana ni o ye n'o y'a ka sel epise a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni porodi kofɔlen ninnu i mago mana k'a la diɲɛ fan o fan i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ an ka laadala sugu la baramuso ka sugu dayɛlɛlenw na an ka alimentation butigitigiw mototigi sennamatigi a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na k'a to i sigiyɔrɔ la fɛnɛ i bɛ taa an ka plateforme kan danaya pɔn sugu pɔn kɔmi u bɛ taa d'i ma f'i jabala la ayiwa aw ni ne nin kun y'an ye garijɛgɛ kɛ ni ne ye an ka jɛ k'an balimamuso ka dumuni kɛta tɔ lajɛ sisan n bɛna n ka baara daminɛ n'a fɔ komi n bɔra k'a fɔ sisan ko n bɛna de farine mugu in dɔ k'a la n b'o k'a la sisan k'a mélange n'i y'a nɛnɛ a tɛ dali caya n'i y'a nɛnɛ a tɛ dusu jugu n ye farine mugu k'a la sisan n bɛna baramuso ka sɛba dɔ k'a la komi n bɔra k'a fɔ ye sɛba filɛ ale nafa tɛ fɔ ka ban ale bɛ dumuni timiya de n ye baramuso ka sɛba k'a la sisan n bɛna baramuso ka kɔgɔmugu fitini k'a la o kɛra la n bɛna melange sisan

n ka sandusi sogo filɛ n bɛ n ka pɔli sigi ta kan sisan n bɛna n ka sogo kɛ ta la n ye n ka sogo kɛ ta la baramuso ka layimugu de ye nin n bɛna o dɔ k'a la nin ye baramuso ka selɛri mugu ye n bɛna o k'a la nin ye baramuso ka puwavuru ye nin ye baramuso ka sɛba mugu ye n b'o dɔɔnin k'a la kɔgɔmugu n bɛn'a lamaga sisan n bɛna n ka jaba k'a la n bɛna baramuso tigatulu dɔɔni k'a la sisan n ye n ka baramuso kɛfɛn bɛɛ kɛ n ka sandusi la ale banna ka ban sisan hakilina min yɛrɛ ye ne bila ka nin karakoro in kɛ paseke dumuni min don a ka fɛgɛ ale bɛ se ka dun wagati bɛɛ sɔgɔma komi n'a fɔ su fɛ ani tileganfana ale bɛ se ka k'o ye bɔn baara min yɛrɛ don a ka nɔgɔn baara gɛlɛn tɛ n'i ye logo san ale bɛ kɛ logo magaman de la logo min ka maga a tɛ se ka kɛ logo gɛlɛman na i b'ale kɛ logo magaman de la i bɛ logo wɔrɔ k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a susu ni jabaden fila ka di i bɛ se k'o k'a la walima ni den kelen ka di i bɛ se k'o k'a la ka n'o susu ani foronto komi bɛɛ fana tɛ foronto fɛ i bɛ se ka foronto den kelen k'a la walima i bɛ se k'a dilan yɛrɛ ka sɔrɔ i ma foronto k'a la ale bɛ karakoro in bɛ dilan ni o kɛfɛnw de ka sɔrɔ ka farini dɔɔni k'a la farini ale tɛ caya kosɛbɛ i bɛ farini fitinin dɔrɔn de k'a la ka n'o lamaga i bɛ sɔrɔ k'a jiran karakoro in bɛ dilan ten de n'iyanene ati ndayicara n'iyanene ati dusuyugu ɲɔmugu ni kabamugu o tɛ se ka kɛ karakoro in na farini dɔrɔn de bɛ kɛ karakoro in na ka n'a lamaga wa farini min yɛrɛ don farini fitinin dɔrɔn de bɛ k'a la a tɛ caya parce que logo yɛrɛ bɛ funu kɔrɔli ale bɛ funu a yɛrɛ ma bon i tɛ ɲɔmugu k'a la i tɛ kabamugu k'a la farini kelen pe de bɛ k'ale la wa farini min don a tɛ caya fɛnɛ sisan karakoro in kɔni a tɛ se ka kɛ kini kan a tɛ se ka kɛ kini kan wa a tɛ se ka kɛ basi ninnu si la ale kɔni gansan de bɛ dun i bɛ se ka sɔsi min k'ale la o ye sandusi mana k'i bolo walima jaba sɔsi ninnu walima foronto sɔsi ale n'o dɔrɔn de bɛ dun n'o tɛ a tɛ se ka kɛ kini kan basi ninnu a tɛ se ka k'olu si kan paseke logo yɛrɛ de don i bɛ sɔsi de k'ale kan a n'o de bɛ dun. ayiwa ala kun y'anw ni ɲɛ garijɛgɛ kɛ min ye n'o kun ye karakoro ye an balimamuso fɛ a bɔra k'o de dilancogo yira ne ni aw la sani an ka taga dumunikɛyɔrɔ la an ka jɛ ka baramuso ka sipesiyali dumanba lajɛ ɲɔgɔn fɛ. a fɔ aw bisimila aw ka jabaraninw kɛrɛfɛ aw ka jɛmukan dumanba n'o ye baramuso ka sipesiyali tako mugannan kɛnɛ ye nin y'a kɛnɛ dayɛlɛlen ye ka bɔ sosiyete aminata konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye n'u ka baara ɲɛsinin tɛ dɔwɛrɛ ma ka nafɛnw bayɛlɛma ka kɛ sasew kɔnɔ an ka bi jɛmukan dumanba n'o y'an ka spécial baramuso ye o bɛ fɛn min kan o ye baramuso ka nɔnɔmugu de baramuso ka nɔnɔmugu ale ye misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ de ye min ni ɲagami foyi den kelen pe t'ale la k'i to baramuso ka nɔnɔmugu kan ale bɛ kɛnɛya de sabati an farikolo la ka d'a kan ka kolo kɛnɛya ka d'a kan a dilannen don n'an ka misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ de ye baramuso ka nɔnɔmugu ale bɛ kɛnɛya sabati a ka ɲi denmisɛnnin ma i n'a fɔ a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma cogo min na vitamini min b'a la o de ye b ani kalisiyɔmu nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an kɛlen don k'a lasago sase la n'o ye 200 garamu ani 400 garamu ye baramuso ka nɔnɔmugu ale sɔrɔ yɔrɔ an'a sɔrɔ cogo o tɛ an si kamanagan bilen i n'a fɔ an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an ka ladala suguw la ani baramuso ka restaurant ani an ka alimentation motonitigiw sennamatigiw a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na k'a lasɔrɔ fɛnɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i b'an ka subahana mansinw kɔrɔ danaya sugu pɔn kɔm u bɛ t'a d'i ma f'i jabala la nin bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan dumanba kan n'o tun y'an ka spesiyali baramuso ye an b'a fɔ ko k'an bɛn

hakili la aw ni an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ baramuso ka nin sipesiyali dumanba ninnu kan ka da a kan baramuso ka sipesiyali ninnu ale bɛ sigi ni baramuso ka nafɛn kelen-kelennaw de ye ka kunnafoni jɛlen di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la an'a ka tobilikɛyɔrɔw la o hukumu kama ala tun y'an ɲɛ garijɛgɛ kɛ min ye o de tun ye nin an ka jɛ k'an balimamuso ka dumuni dumanba kɛ ɲɔgɔn fɛ tɔgɔ ko maramu jate jɛnɛba gino ne bɛ bɔ bajalan na ne nana n balimamuso ka gwa diyara la a tiɲɛ yɛrɛ la a diyara kojugu an bɛ ala fo ka barika da ala ni baramuso mɔgɔw u nana n'u ka eh, nalafɛnw ye ka k'a la an bɛ baramuso mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala kana dan nin kelen ma yarabi ala ka kɛ siɲɛ wɛrɛ min ka fɛnkɛ ni nin an bɛ ala k'u bolo mɛn u ka baara la u ni ce u ni baraji ala k'u sankɔrɔta halisa ala ka garijɛgɛw fo ala k'u bɛɛ ɲininen sɔrɔ ne tɔgɔ safiyatu jakite ka bɔ bajala na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nana an balimamuso ka gwa diyara la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma foyi tɛ ne da k'a fɔ baramuso mɔgɔw ye parce que an balimamuso yɛrɛ a ye karakoro de kɛ anw ye ivoire sigi kɛ donc ivoirew ka dumuni dɔ don a kɔni a ye baramuso mɔgɔw ka porodi dɔrɔn de kɛ ka karakoro in dilan foyi ma k'a la n'o tɛ ne yɛrɛ furulen don atetebugu la donc ne yɛrɛ cɛla sigiyɔrɔ ne tɛ fɛn wɛrɛ foyi san n ka naminɛn kɔnɔ ni baramuso mɔgɔw ka porodi tɛ fo n'a kɛra sogo yɛrɛ ni tomati ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ baramuso mɔgɔw fo Ala k'u bolo mɛn u ka baara la Ala kana dan nin ma halisa Ala ka société in yiriwa Ala k'u sago d'u ma Ala ka garisigɛ ɲuman di. Kadijatu Jakite ne bɛ bɔ Bajala na yan nɔ bon bi ne nana n tanti ka gwa diya la bon a ye karakoro de kɛ ka d'an ma ivoirien dumuni don karakoro in diyara kojugu Ala ni baramuso mɔgɔw ka nafɛn sababu la baramuso mɔgɔw ka nafɛn ka ɲi nɔ a lasagolen don mana sachet ɲuman na a ka ɲi bɔn a bɛ mɔgɔ lafiya tobilikɛyɔrɔ la i kolen jɛlen bɛ se ka na ten k'i ka tobili kɛ i tɛ nɔgɔ na kasa tɛ yɛlɛn i fɛ foyi tɛ yɛlɛn i fɛ ne yɛrɛ kɔni an tɛ foyi utiliser yan nɔ baramuso mɔgɔw ka na kɔ ne kɔni bɛ min ɲini ala hali bi ala ka baramuso mɔgɔw ka ko sankɔrɔta u bolo hali bi ala k'u ka kow yiriwa ne bɛ taa o ye kuma bɛrɛ kun bɔn ne yɛrɛ filɛ ne ye elɛvu de don o don sɔgɔma ne bɛ baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu n'a sukaro de kɛ n ka daraka ye ka taa ekɔli la epi fɛnɛ wikɛniw fɛ de komi an ye elɛvu ye an bɛ taa ekɔli la don o don wikɛniw fɛ n bɛ n tanti ni n baw ka tobili kɛ bɔn n mana taa sugu la n tɛ nafɛn foyi san ni baramuso mɔgɔw ta tɛ ne bɛ baramuso mɔgɔw ka nafɛn dɔrɔn de san parce que a lasagolen don ka ɲɛ i tɛ sɛgɛn tobilikɛyɔrɔ la fosi aw ni an ye seereya kan caman aw ni an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ dumunikɛyɔrɔ la an balimamusow bɔra ka kuma camanba de fɔ dumunikɛyɔrɔ in na tiɲɛ na kuma t'an yɛrɛ da baramusoko la an b'a to an filɛlikɛ jamaw bolo ani an ka kiliyan kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ko mɛn da ye mɛn tigila ye an balimamusow bɔra ka bɛɛ lajɛlen fɔ sisan nɔ an bɛ foli belebeleba di an ka kiliyanw ma an ka motonitigiw an ka sennamatigiw baramuso sugu kɔnɔmɔgɔw feerekɛlaw nasanna nafɛn feerelaw an ka grosisiw depositɛrw an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo an ka jɛmukan kɔnɔna la n'o y'an ka jɛmukan mandi ye n'o ye baramuso ka gwa diyara ye ale bɛ sigi mercredi 17 heures pile n b'an ka kameramani fo n'o ye musafa jara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka tayɛri yɛrɛ fo e ɲɛ bɛ pariliko ɲuman min na n na nin ale de ye nin fini ɲumanba in kala k'a di ne ma n b'a fo a ka baarakɛta ɲuman na a k'an bɛn wagati wɛrɛ samedi 17 heures pile aw balimamuso fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sirifula jabarani kan semɛni wɛrɛ aw bayi bayi